maliyɛn cɛ muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw bɛɛ lajɛlen ni su aw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔnma aw bɛ k'an lajɛ ka bɔ yɔrɔ o yɔrɔ an ka foli ni tanuni bɛ ka taga aw bɛɛ lajɛlen ma an b'a ɲin'a fɛ i n'a fɔ laadala ko la video in a ka partage kosɛbɛ parce que tile fila na kurusu kun cayara anw ma se ka sigi ka baro kɛ ni ala sɔnna ma su in na an bɛna sigi ka baro kɛ ɲininkali fɛn o fɛn kɛra an na video minnu cira an ma message minnu cira an ma an bɛna essayer an ka faamuta ni an ka dɔnta la ka ɲɛfɔli kɛ aw ye an ka sɛgɛsɛgɛliw ni an ye fɛn minnu sɔrɔ an yɛrɛ ka analyse personnelle la ni ala sɔnna ma an b'o kɛ ka ɲɛsin eh, ɲininkali minnu kɛra ka ɲɛsin an ma donc an b'a fo kosɛbɛ an b'a ɲin'a fɛ video in a ka partage a yɛrɛ b'a dɔn bi mɔgɔ caman caman ye message ci an ma mɔgɔ caman y'a ɲininka ko fɛn min ye mnla eh, n'o ye rebelle ye ani eh, hcua n'o fana ye terroriste ka bolofara dɔ ye n'o ye ansar dérivé dɔ ye k'olu ye kominike dɔ kɛ o kominike ni ala sɔnna ma an bɛna ɲɛfɔli dɔ kɛ aw ye o kan o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an ye kunnafoniya sɔrɔ k'a fɔ ko fɛn min makɔrɔn sa a fɔra a ye ko a ka taa n'a ka sɔrɔdasiw ye kɛlɛ caman kɛra kɛlɛw kɔfɛ ko makɔrɔn kɔni ye ci bila ka na ko a ka eh, coopérant minnu bɛ yen a ka sɔrɔdasi minnu bɛ yen ni olu tun bɛ an ka ministère de la défense walima sécurité kɔnɔna la ou bien minnu tun bɛ bila an ka sɔrɔdasiw ɲɛ k'a fɔ k'u bɛ ɲɛfɔliw ni fɛnw k'u y'a don ta bɔrɔ ta o mɔgɔ misɛnnin minnu tun bɛ yen ɔ ko makɔrɔn kɔni ye ji dɔ kɛ a ka ɲamakuji la o kɔrɔ ye jumɛn k'a fɔ ko a bɛ deli ka ko ninnu kɛ cogo min na ka kɔrɔ a bɛ i n'a fɔ kɛlɛ gannen makɔrɔn y'a dɔn k'a fɔ a ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na sisan olu t'a filɛ ɲɛ u tɛna segin u kɔ a y'a ka kɛlɛ kɛ a y'a ka ko taabolo yɛlɛma musokɔrɔba furu o kɔni tɛ se ka i kɔrɔbaya ni i kɔrɔw ye o tɛ se ka kɛ cogoya si la donc a y'a taabolo yɛlɛma

o fana kan ni ala sɔnna ma o tɛmɛlen kɔfɛ an bɛna terme dɔ bɛ yen an bɛna n'a expliquer aw ye a ka faamu parce que aw bɛ k'a mɛn tile fila na kosɛbɛ ko communauté internationale ɔ fɛn minnu bɛ ka kɛ ukraine ani fɛn minnu bɛ ka kɛ fan wɛrɛ fɛ aw bɛ k'a mɛn ko communauté internationale communauté internationale aw kan k'a faamu cogo di n'ala sɔnna ma n bɛna dakuruɲɛ damadɔni fɔ aw ye o fana kan donc an b'a ɲin'a fɛ video in a ka partage kosɛbɛ partage au maximum parce que an bɛna kunnafoniya caman di aw ma ka faamuyali caman nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen pour que émission kɔfɛ caman bɛ yen n'o bɛna bɔ ɲininkali kɔnɔna la n'o fana tɛmɛna ni ala sɔnna ma euh, sibiri nata n'o bɛ bɛn nin kalo in tile duuru ma yɛrɛwolo debout sur les remparts bɛna na wele bila maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma a weleli tɔgɔ ye ko appel sur le drapeau o kɔrɔ ye jumɛn ko an ka bɔ an ka taga faso kunmabɔ an ka bɔ an ka kɛ tata ye ka don faso ani jugu ni ɲɔgɔn cɛ parce que fɛn dɔ bɛ ka labɛn complot dɔ bɛ ka labɛn fɛn dɔ bɛ ka labɛn jamana kama a kunbɛncogo ɲuman ye jumɛn o y'an ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ blɔku ye ka fara ɲɔgɔn kan ka comité de vigilance ka biro sigi fan bɛɛ lajɛlen fɛ walasa jugu kana se ka don tuguni donc o wele da o bɛna kɛ ni ala sɔnna ma nin kalo in tile duuru a bɛ kɛ QG la sibiri don ni ala sɔnna ma aw bɛɛ lajɛlen welelen don an na détail dɔɔni di o fana kan ani minnu bɛ fɛ ka don yɛrɛwolo la o fana doncogo an bɛna tila ka o fana ɲɛfɔ aw ye ka numéro di aw ma aw bɛ se ka numéro minnu fana wele ni waati ma an ta an tɛgɛ ma donc an b'a ɲini a fɛ video in a k'a partage kosɛbɛ a y'a partage kosɛbɛ au maximum a ka whatsapp groupe kan a b'a ci a ka eh, facebook groupe a ka telegram a y'a partage fan bɛɛ lajɛlen fɛ a y'a ci bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen k'a sɔrɔ walasa an bɛɛ bɛ se ka eh, faamuyali sɔrɔ cogo min na nin ko in na n b'a daminɛ directement ni terme ye ni o ye communauté internationale ye a b'a dɔn a b'a mɛn kosɛbɛ Eh, communiquew la a b'a mɛn communauté internationale ni faransi bɛ kuma u b'a fɔ communauté internationale eh, ni mɔgɔ caman bɛ kuma u b'a fɔ communauté internationale mais en réalité communauté internationale yɛrɛ a kɔrɔ ye jumɛn a kɔrɔ ye jumɛn aw kan k'a faamu ko mun de don parce que aw kan k'a dɔn ko d'abord premièrement communauté internationale tɛ yen il y a pas de communauté internationale ça n'existe pas baarakɛminɛn kelen min bɛ yen o ye nations unies o nations unies la diɲɛ bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka taga don a la k'a fɔ ko n'an bɛ fɛn min fɔ an bɛn'a fɔ yan n'an bɛ fɛn min kɛ an b'a kɛ mais mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ komi u b'a dɔn nations unies na u tɛna se ka sebaaya sɔrɔ tɔw kan nations unies na parce que jamana bɛɛ lajɛlen bɛ yen donc pour que olu bɛ se ka continuer ka bin jamana dɔw kan n'o ye farafin jamanaw ani jamana wɛrɛ pour que u bɛ se ka bin olu kan donc u bɛ diɲɛ tɔgɔ ta k'a da u yɛrɛ la k'a kɛ i n'a fɔ ni diɲɛ bɛɛ bɛnna fɛn dɔ kan k'a fɔ ko communauté internationale alors que c'est faux, ça n'a jamais existé. U ka communauté internationale, ça n'a jamais, ça n'a jamais existé. A ma deli ka kɛ yen fɛn kelen min bɛ yen o ye ONU ye o ye Nations Unies donc ni fɛn o fɛn bɛ kɛ diɲɛ tɔgɔ la ONU de bɛ taga bɛn k'u sigi o fana kɛcogo bɛ yen o vote kɛsiraw bɛ yen droit de veto bɛ dɔw bolo conseil de sécurité bɛ yen ni fɛn o fɛn ma bɔ yen ni a y'a mɛn ko communauté internationale nkalon don jamana saba dɔrɔn de don a jamana saba ye jumɛn o ye américains ye u ka ekɔlidenw ni u ka denmisɛnninw n'o ye faransi ani angleterre ninnu de bɛ fara ɲɔgɔn kan n'u bɛ fɛ ka taa bin mɔgɔ min kan u b'a fɔ ko communauté internationale k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ communauté internationale tɛ yen n'i y'u ta k'a lajɛ eh, jamana saba bɛ yen n'i ye chine ta ka inde ta ka irisi ta n'i ninnu saba fara ɲɔgɔn kan o b'i n'a fɔ n'i ye diɲɛ tila fila ye olu jama bɛ bɛn diɲɛ tila tila de ma diɲɛ tila kan donc diɲɛ fan kelen donc comment est ce que ninnu bɛ se ka taga décision dɔ ta k'a sɔrɔ diɲɛ fan kelen t'a la ka tila ka n'a fɔ tuguni ko communauté internationale comment est ce que ninnu bɛ se ka taga sira dɔ ta k'a sɔrɔ diɲɛ fan kelen tila ko fila ye fan kelen tɛ a la et puis u tila k'a da u yɛrɛ la ko communauté internationale communauté internationale kɔrɔ de ye a bamanankan ye jumɛn ko diɲɛ mɔgɔw faralen ɲɔgɔn kan quoi c'est à dire diɲɛ quoi ko diɲɛ bɛɛ bɛnna fɛn min kan o de ye diɲɛ mɔgɔw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan u b'a fɔ ni o hakilila de k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ ameriki faransi ani angleterre n'u bɛ fɛ ka taa bin mɔgɔ min kan u bɛ communauté internationale tɔgɔ ta k'a da u la et puis a b'a mɛn ka fana ni communauté internationale bɛ fɔ farafinna t'a la parce que farafinna ta tɛ ɲininkali kɛ a ka hakilila tɛ ɲininkali kɛ et puis a b'a mɛn communauté internationale farafinna dɔrɔn de ni farafinna problème de wulila u b'a fɔ ko communauté internationale n'u bɛ fɛ ka bin farafin jamana dɔ kan u b'a fɔ ko communauté internationale anw fana bɛ wuli k'a ta u nɔfɛ an b'a k'an ka communiquéw ni fɛnw na on informe l'opinion nationale et internationale la communauté internationale ye nin kɛ yan fɛ u ye nin kɛ yan fɛ k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ tiɲɛ t'a la communauté internationale tɛ a ma deli ka exister n'a y'a mɛn ko communauté internationale diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ a ko bɛ farafinna de kun kan n'a y'a mɛn ko communauté internationale diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ jamana saba in de don ameriki faransi angleterre ni olu farala ɲɔgɔn kan i n'a fɔ u bɛna taga bin libi kan waati min na ko communauté internationale u mɔgɔ saba de farala ɲɔgɔn kan ka taa kɛ n'u bɛna na fɛn min da mali fana kan a y'a bila a kun na farafin jamanaw la ni faransi ye min fɔ a bɛna fɔ o de ye communauté internationale ka fɔta ye parce que a faransi kelen de ye communauté internationale ye anw fɛ yan n t'a dɔn n'a bɛ ka kuma faamu ɛɛ arabuw fɛ moyen orient na ni ameriki kelen min fɔ a bɛna fɔ communauté internationale parce que ameriki bolo ale de communauté internationale ye donc angleterre ainsi de suite o yɔrɔ ninnu na mais tiɲɛ t'a la tiɲɛ tɛ arnaque dɔrɔn de don tɔgɔ fu de talen don k'a da u la donc n'a y'a mɛn dɔrɔn ko communauté internationale aw kana ɲininkali kɛ farafinna faransi de ko don n'a y'a mɛn ko communauté internationale ko ta aw kana ɲininkali kɛ faransi de ko point barre donc communauté internationale arnaque don communauté internationale ça n'existe pas

i b'a sɔrɔ tubabu kun bɛ yen tubabu sɔrɔdasiw kun bɛ yen ninnu kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na desizɔn ɲɛnamaw bɛ ta yɔrɔ yɔrɔ kɛlɛ yɛrɛ fɛɛrɛ bɛ tigɛ yɔrɔ yɔrɔ faransi sɔrɔdasiw kun bɛ a yɔrɔw la yen donc olu de b'o hakililataw di olu de b'a fɔ a ye nin kɛ tan nin ka ɲi olu de b'a fɔ a ye taa nin sira in fɛ nin ka ɲi a ye taa nin sira in fɛ a ye taa nin sira in fɛ nin ka ɲi donc olu de tun bɛ yen o de la an ka lakana bɛɛ tun bɛ olu bolo o de la sekɛrɛ tun tɛ an na gundo foyi tun tɛ mali la lakana sira kan gundo tun tɛ an na an ka kɛlɛkɛdenw ka sira kan gundo foyi tun tɛ an ka jamana la parce que mali lakanako kuma tun bɛ fɔ ninnu de ɲɛna o yɛrɛ tun ye fiɲɛba dɔ ye an ka indépendance ni an ka souveraineté la an ka yɛrɛma hɔrɔnya na an'an ka yɛrɛma sɔrɔ a la parce que e tɛ se k'a fɔ k'e bɛ yɛrɛma hɔrɔnya ta e tɛ se k'a fɔ k'e bɛ i yɛrɛ ta ka gundoma fɛn dɔ kɛ i yɛrɛ alors que jugufin kirikiri min bɛ e la o de sigilen bɛ yen i bɛ kɛlɛ labɛn yɔrɔ min na i bɛ kɛlɛ kuma fɔ yɔrɔ min na e b'a fɔ ko ne bɛna nin sɔrɔsi hakɛ in ta ni marifa hakɛ mɛna nin bɛ ne bolo ne bɛna taga nin mɔgɔ in kɛlɛ n bɛna taga nin kɛlɛ nin yɔrɔ n bɛna taga nin kan nin sira in fɛ o décision tun bɛ ta yɔrɔ min na faransiw tun bɛ o yɔrɔ la faransi sɔrɔsiw tun bɛ o yɔrɔ la donc aw yɛrɛ k'a jateminɛ k'a lajɛ anw ni mɔgɔ minnu bɛ kɛlɛ la faransi ka mɔgɔ dilannen don est ce que an tun bɛ se ka se rebelliw la ka ninnu to an ka mɔgɔ cɛ la est ce que an tun bɛ se ka se terroristes la ka ninnu ka mɔgɔ to anw cɛ la est ce que an tun bɛ se ka se hali faransi la k'a gɛn ka bɔ yan k'a sɔrɔ ninnu da bɛ an ka kuma la k'a sɔrɔ an ka sekɛrɛ bɛɛ b'u bolo alors que jamana a lakana jamana sɔrɔsi da hakɛ min bɛ yen marifa sugu min b'u jamana bolo jamana kɛlɛ yɛrɛ plan bɛ tracer cogo min na plan de guerre minnu bɛ yen jamana bɛna taa kɛlɛ kɛ don min na don jumɛn a bɛ ka kɛlɛ kɛ ni musaka jumɛn a bɛ bɔ sira minnu fɛ n'u ye gundalako de mɔgɔ si man kan tɛ ka nin dɔn ni jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔ hali jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen man kan tɛ ka nin dɔn yan fo mɔgɔ damadɔni dɔrɔn chef d'état major waati dɔ la ministre de la défense waati dɔ la hali ministre de la défense tɛ nin dɔn parce que ale bɛ se ka kɛ civil ale bɛ se ka kɛ politique mɔgɔ ye a bɛ se ka kɛ bi a bɛ fanga kɔnɔna na sini a bɛ taga opposition na ou bien sini yɛrɛ a bɔ fanga kɔnɔ a bɛ taga fanga juguya la donc gundo dɔw bɛ yen nɔ ni a ye olu dɔn yan a bɛ se ka kɛ a bɛ se ka jamana kɛlɛ ni a ye kɔsa fɛ donc o de la fɛn dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ président de la république dɔrɔn de bɛ olu dɔn yan ani a ka état major particulier ani a kɛrɛfɛ mɔgɔw ɔ nka aw ka jate minɛ k'a fɔ ko anw ka jamana kɔnɔna la ko faransi kun bɛ nin bɛɛ kalama à travers ses coopérants la à travers mɔgɔ minnu bɛ a bolo sɔrɔdasi minnu b'a bolo n'a kɛlen don k'olu c'est comme si a ye indépendance di an ma a ye yɛrɛmahɔrɔnya di an ma c'est comme si a sɔnna ma ko an ka armée créer c'est comme si a sɔnna ma ko du dɔ bɛ anw bolo ko gundala ko bɛ se ka kɛ anw na nka anw ka du kuma bɛ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ a y'a ka mɔgɔ kelen ta ka t'o bila yen an ka du kɛlɛ bɛ labɛn yɔrɔ o yɔrɔ a y'a ka mɔgɔ kelen ta ka t'o bila yen an ka du lakana bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ a y'a ka mɔgɔ kelen ta k'o bila yen an ka du marifa san bɛ kɛ cogo o cogo a y'a ka mɔgɔ kelen ta k'o bila yen raison pour laquelle an kun tɛ se ka marifa san ni an ko k'an bɛ marifa san u bɛ teliya joona ka taa don an ni marifa feerelaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a kana marifa feere an ma mun na parce que marifa sanko kuma bɛ fɔ yɔrɔ min na u da bɛ yen u ka mɔgɔ dɔ bɛ yen o de la an kun tɛ se ka hali attaque kɛ mali foyi kun tɛ gundo la mali sɔrɔsi dɔ b'a sen ta k'a da i b'a sɔrɔ jugu b'a kalama i b'a sɔrɔ terroriste b'a kalama i b'a sɔrɔ armée b'a kalama donc parce que jugu dɔ bi an cɛla yen jugu dɔ b'an ka défense kɔnɔ jugu dɔ b'an ka sécurité kɔnɔna la jugu dɔ b'an ka état major kɔnɔna la donc nin jugu ninnu de kun kɛlen don k'an ka jamana sen n'a bolo siri ka tila k'a ta ka taga di jugu wɛrɛw ma mais falen kɛra jumɛn depuis asimu nana fanga la waati min na u ye nin circuit ninnu de datugu ka nin circuit ninnu datugu donc coopérants minnu bɛ yen u kɛra figurant dɔrɔn de u t'a dɔn fɛn fɛn bɛ mali la bilen u sigikun ye min ye u tɛ ka se k'a kɛ parce que ni décision bɛ ta u tɛ kɛ yen eh, ni marifa bɛ san u tɛ kɛ yen ni plan de guerre bɛ kɛ u tɛ kɛ yen donc c'est comme si an ka jamana ɲɛmɔgɔ minnu na asimu sɔminen k'a fɔ ko an kun bɛ terrain kan ninnu de kun bɛ ka kɛlɛ tiɲɛ an bolo san kelen ka fanga ta an bɛ fɛn fɔlɔ min kɛ o ye ka faransi n'a ka coopérants bɛɛ lajɛlen dabɔ mali ko la donc état major kɔnɔ ministère de la défense kɔnɔ sécurité kɔnɔ u ye ninnu dabɔ a bɛɛ lajɛlen na a si tɛ kɛ u ɲɛna bilen u t'an ka marifako kalama an bɛna marifa sugu min ta u t'o kalama an bɛna marifa sugu min san u t'o kalama an bɛna taa kɛlɛ kɛ ni ni plan de u t'o kalama an bɛna kɛlɛ kɛ ni nin fɛɛrɛ ye u tɛ o kalama an bɛna taga nin yɔrɔ yɛrɛ atake don u tɛ a kalama an ni nin mɔgɔ bɔn u kun tɛ foyi kalama tuguni o de la aw y'a ye an ka armée sera ka montée en puissance sɔrɔ o de la a y'a ye an ka armée sera ka se juguw la o de la aw y'a ye an sera ka terrorisiw ka daga caman ci an sera ka rebeliw lasiran ni rebeliw wulila n'u kulela fan bɛɛ lajɛlen fɛ parce que u tununnen don u t'a dɔn min bɛ yen o sababuya bɔra mun na o ye ka faransi ka mɔgɔ kelen kelen minnu bɛ yan a ka espion minnu bɛ n'u bɛ wele ko koperan k'olu bɛɛ gɛn donc o de kɛlen sisan makɔrɔn y'a ye k'a fɔ ko nafa foyi tɛ ninnu na bilen nafa foyi tɛ ninnu na bilen mɛ makɔrɔn ye leçon dɔ tire o leçon jumɛn makɔrɔn wulila k'i jɔ a yɛrɛ ma k'a bɛna barikani yɛlɛma k'a kɛ takuba ye ko ka kan saba datugu an ka jamana kɔnɔna la k'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔ b'an ka jamana la tigi b'an ka jamana la sɔrɔsi dɔ b'an ka jamana kɔnɔna na minnu bɛ baara kɛ donc makɔrɔn ta tɛ mali ye a sagoya tɛ mali la a tɛ se ka mali don a sagona da fɛ a tɛ se ka barikani yɛlɛma ka kɛ takuba ye n'a fɔ cogo min y'a ja ka taga europe jamana tɔw nɔfɛ k'olu ka na fara a kan k'a sɔrɔ an ka ɲɛmɔgɔ tɔw t'a kalama a y'o yɛrɛbonya min kɛ a y'o orgueil min kɛ a y'o fili min kɛ ni asimi y'a bila a pilasi la ye k'a fɔ ko an tɛ jɛn n'a ye i ka o takuba ko in an tɛna jɛn n'i ka o yɛlɛma ye an tɛna jɛn n'a ye o kɛlɛ fɔlɔ wulila o kɛlɛ dajira mali la o kɛlɛ dajira asimi dari kɛlɛ in bɛɛ wulila yen o fana bɔlen kɔfɛ makɔrɔn kelen k'a fɔ ka t'i sigi o don na k'a fɔ ko bɔn fɛn min ye kan saba tɔ ye u ka base saba tɔ min k'ale bɛna u datugu ko kalo naani kalo wɔɔrɔ kɔnɔna la k'ale bɛna taa n'a ka sɔrɔsiw ye k'a sɔrɔ a ma an ka mɔgɔw ɲininka a m'a sara an ka jamana ɲɛmɔgɔ la k'a fɔ n bɛna nin kan in datugu n bɛn'a datugu nin waati na aw ko cogo di aw fɛla ta ye jumɛn y'a la eseke ne bɛ fɛ ka n ka kan datugu kalo wɔɔrɔ kɔnɔna la o bɛ bɛn aw ma wa ubiyɛn aw fɛ ne ka taa kalo kelen nin kɔnɔna la ubiyɛn aw bɛ dɔgɔkun kelen de di ne ma ubiyɛn ne bɛ taga n bɛ taa cogo di eseke aw bɛ jɛn n'a ye n ka minɛn ninnu n k'u tɛmɛ bamakɔ fɛ wa ubiyɛn n k'u tɛmɛ segu de fɛ wa ubiyɛn n k'u tɛmɛ kidali de fɛ wa eseke aw bɛna jɛn ni o ye non o la mali ɲɛmɔgɔ bɛ se k'a fɔ ayi n'i bɛna taa n'i ka minɛnw ye an tɛ jɛn n'a ye i ka tɛmɛ bamakɔ fɛ an tɛ jɛn n'a ye i ka tɛmɛ sikaso fɛ n'i bɛ fɛ ka taa i bɛ se ka tɛmɛ gawo fɛ donc u ni mali ɲɛmɔgɔ kun kan ka o sigi k'o kuma nka makɔrɔn y'i yɛrɛ bonya u ma k'a yɛrɛ bila an ka ɲɛmɔgɔw sanfɛ k'i sigilen to dɔrɔn k'a ka kan saba min bɛ yen n'o ye gawo ye ani gosi ani sabanan in bɔra n kɔnɔ donc ani ani menaka fana bɔn ni n ma fili sabanan in bɔra n kɔnɔ donc ko ale bɛn'o datugu a bɛna taga donc a kɛlen k'u sigi k'o fana kɛ a yɛrɛ k'a kɛ n'a fɔ tigi tɛ mali la k'a kɛ n'a fɔ a ka di ale ye ale bɛ se k'a ka minɛnw cɛ ka taga sira fɛ sira fɛn fɛn ka di a ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɔra ka kuma k'a fɔ ko bɔn ko désormais i ko ko kalo wɔɔrɔ min i ko ko kalo naani min anw tɛ jɛn n'a ye i ka minɛnw cɛ ka taa sisan sisan donc an ka ɲɛmɔgɔ ye makɔrɔn gosiko fila min kɛ k'a yira a la k'a fɔ ko tigi bɛ mali la ka tila ka anbasadɛri gɛn ko komi aw ka jamana ɲɛmɔgɔ nin sigilen bɛ diɲɛ don o don a b'a fɔ ko ɲɛmɔgɔ tɛ mali kunna ɲɛmɔgɔ minnu mali kunna olu t'u ladɔn mɔgɔ t'u ladɔn mɔgɔ yɛrɛ t'u kɔ donc ka mali ye anbasadɛri gɛn ko don min ni faransi y'a dɔn ko perezidan dɔ bɛ mali kunna don min ni faransi y'a dɔn ko gɔvɛrɛnaman dɔ bɛ mali kunna don min ni faransi y'a dɔn ko tigi dɔ bɛ mali la olu de bɛ maliko kɛ maliko kan ka sara olu de la ko o don ni faransi y'o dɔnya don min na ambassadeur ko kuma an bɛ se ka sigi k'a lajɛ n'an ka ambassadeur bɛ t'u fɛ yen ou bien n'u ka ambassadeur bɛ n'an fɛ yen parce que nin y'a san fila an ka ambassadeur t'u fɛ yen u bannen don an ka ambassadeur min bilala ka t'u fɛ yen u ko ko k'o ye irisi mɔgɔ ye donc k'u tɛ jɛn n'a ye k'o ka taa donc an ka mɔgɔw y'u ka ambassadeur gɛn donc o gosili minnu kɛra o lesɔn minnu dira Macron ma Ablaye Diop ye lesɔn di eh, eh, an ka administration territoriale ye lesɔn ba di eh, lesɔn ba di fɛn min ye diplomatique diplomasi lesɔn ye ani hadamaden yɛrɛ kan k'i yɛrɛ minɛ cogo min na i kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi cogo min na i kan ka fɛn minnu kɛ o lesɔn ninnu dilen kɔfɛ malgré que Macron muso y'a bamuso ye mais Macron ye o lesɔn ninnu faamu a y'o lesɔn faamu cette fois ci a ka coopérant minnu bɛ yen a ka escroc minnu bɛ yen a ka espion minnu bɛ yen n'olu b'an ka ministère de la défense n'an ka état major n'an ka sécurité kɔnɔna la an ka jamana mɔgɔw kɛlen ka olu bolo ko k'u bɔ baara la pepewu k'u bila kɛrɛfɛ k'u fiɲɛ bɔ k'u kɛ ɲama ɲama ye donc Macron a bɛ fɛ ka a ka ɲama ninnu cɛ ka taa sisan nka Macron ko a n ye kuma n ye filiko fɔlɔ kɛ u ye n gosi n ye filanan kɛ u ye n gosi n ye sabanan kɛ u ye n gosi n tɛna sɔn naaninan ma naaninan n bɛna ji dɔɔni kɛ n ka ɲamakuji la o la ni n bɛna naaninan in kɛ komi sisan n sɔnna a ma sanni k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔ bɛ mali la n y'a faamu jaa ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ mali la n y'a faamu mɔgɔ dɔ bɛ mali la o tɛ jɛn ni mɔgɔ ka molobaliya n y'a faamu mali tɛ batɛmɛ sira bilen donc ni n bɛna ko kɛ kɛ mali la n kan ka sara mɔgɔ dɔw la donc Macron wulila sanfɛ k'i sara an ka jamana ɲɛmɔgɔ la kunnafoni y'a jira ko ani an ka eh, eh, eh, affaire étrangère Ablaye Diop ko olu ye ɲɔgɔn ye donc ko nin coopérant minnu bɛ yen nɔ ko a bɛ fɛ k'u wele u ka taga donc o b'a yira k'a fɔ ko le respect la ça s'impose bonya i b'a wajibiya mɔgɔ kan de a k'i bonya n'i da a bɛ yɛlɛ i kan a tun bɛ minnu kɔnɔ ko faransi de ye diɲɛ da ni diɲɛ faransi ta ye ni faransi de b'a sago kɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen na aw y'a ye u gosira sisan u y'u da u y'u da k'u bɛrɛbɛn ni mɔgɔ ye donc ko para an b'a fɔ ala ka fiɲɛ k'u yɛlɛ so ye u k'u teliya joona nin yɔrɔ dɔrɔn tɛ dɛ hali an y'a mɛn eh, banque minnu bɛ yen n'u bɛ yen u ka gɛn ka taa ka bɔ yen BCEAO la u ka gɛn ka taa ka bɔ yen u bɛ yɔrɔ yɔrɔ la yan nɔ an ka jamana yɔrɔ yɔrɔ bɛɛ k'o ye jamana nima yɔrɔ ye mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka n'a da don o la tubabu dɔ tɛ se ka n'a da don o la anw fɛ yan ne bɔra ka minnu fɔ aw ye sisan anw ni jugu bɛ ɲɔgɔn na bɛɛ b'a dɔn bɛɛ b'a dɔn ko rébellion jigi rébellion MNLA jigi tɛ foyi ni faransi tɛ bɛɛ b'a dɔn ko HCUA o i kirikara CMA o jigi tɛ foyi ni faransi tɛ parce que faransi de ka fɛn dilannen don n'an bɛna na kɛlɛ kɛ an n'olu de bɛna kɛlɛ bɛɛ b'a dɔn ko terrorisme ninnu bɛ yan nɔ u ni nin rebelle ninnu bɛɛ fa kelen ba kelen ni an n'olu de bɛna kɛlɛ kɛ ɔ anw bɛ se k'a fɔ ko cogo di ko anw bɛna wuli ka taa ninnu kɛlɛ anw bɛna wuli ka taa faransi ka mɔgɔ dilannenw kɛlɛ an b'o kɛlɛ plan kɛ plan kɛ yɔrɔ min na o plan bɔtɔ a faransi sɔrɔsi dɔ sigilen bɛ yen an bɛna taa marifa min san k'o ka ninnu kɛlɛ an b'an sigi waati min na k'o projet bɔ k'an bɛna taa nin marifa san faransi sɔrɔsi dɔ sigilen bɛ yalama est ce que an tun bɛ se ka kɛlɛ gɛn nin cogo in na n'a fɔra ko an ka kanw bɛ ka ci sisan aw bɛ k'a faamu comment est ce que an ka kanw bɛ ka ci sisan aw bɛ k'a faamu comment est ce que fɔlɔ an kun tɛ ka se ka se mɔgɔ la est ce que sisan aw bɛ k'a faamu fɔlɔ min b'a to an ka sɔrɔsiw kun tɛ ka se mɔgɔ si la min b'a to rebɛliw kun bɛ ka se anw na min b'a to ni filen ni galama n'a ci ɲɔgɔn na dɔrɔn hali an ka sɔrɔsiw ni a fɔra dɔrɔn k'u b'u kun da na i bɛ girin k'a mɛn arajo dɔ la u ka arajo dɔ la faransi arajoso dɔ ou bien faransi tele dɔ la ko mali bɛ fɛ ka taa ni marifa ye san mali bɛ fɛ ka taga nin kɛlɛ kɛ dɔwɛrɛ tɛ parce que u ka ni sɔrɔdasi minnu bɛ yen n'olu bɔra a kalama dɔrɔn olu bɛ gundo di journaliste ma olu bɛ girin k'a jɛnsɛn o y'a tiɲɛnen an tɛ se ka se mɔgɔ la bilen n'an ko k'an bɛ taa mɔgɔ min kɛlɛ u b'a fɔ aa mali sɔrɔdasiw y'u sigi dɛ u ye fɛɛrɛ dɔ tigɛ k'u bɛna taga nin yɔrɔ in na k'u bɛna taga aw kɛlɛ donc a y'aw teliya joona aw ka bɔ yen donc olu bɛ yen bila an ka sɔrɔdasiw bɛ taa u taa bɔ an ka sɔrɔdasiw kɔfɛ k'an bɛ se ka de da donc faransi tun bɛ nin janfa sugu ninnu de kɔnɔna la mais an bɛ asimi n'a ka mɔgɔw nana dɔrɔn u ye renseignement fɔlɔ u y'o datugu u y'o verrouillé kunnafoniya kɔni jamanako la u y'o datugu kunnafoniya kɛlɛko la u y'o datugu kunnafoniya lakana tigilamɔgɔ ko u y'o datugu faransi tununa a ja wulila a panikera a t'a dɔn a bɛ fɛn o fɛn kɛ tuguni donc o de y'a to an ka sɔrɔsiw filɛ ka baara min kɛ sisan pour que u ka se k'a kɛ u tɛmɛna nin sira ninnu fɛ donc ni makɔrɔn ko k'a b'a ka mɔgɔw wele ala ka fiɲɛ kɛ u yɛlɛso ye ko an bɛ u fo o la o bɛ na ni an ye nin baara minnu kɛra nin labɛn minnu kɛra faransi ka nin gɛnni minnu kɛra nin kɛra sababuya ye mnla tɛ kunnafoniya sɔrɔ bilen cma tɛ kunnafoniya sɔrɔ bilen u tɛ mali sekɛrɛw sɔrɔ bilen u t'a dɔn fɛn min bɛ mali ko la bilen u t'a dɔn marifa min b'an bolo u t'a dɔn armement min b'an bolo u t'a dɔn fɛn min bɛ an bolo u t'a dɔn yɛrɛ mali yɛrɛ bɛna fɛn min kɛ sini parce que fɔlɔ a bɛɛ tun bɛ lɛfɛ de kɛ ka yaala ko o ko bɛna kɛ an ka jamana ka sini bɛɛ tun b'a kalama fo maliyɛnw maliyɛnw de tun ye mɔgɔ labanw ye minnu tun bɛ lakodɔnniya mali ka ko la parce que diɲɛmɔgɔw tun tilalen don an na kaban ɔ ni mnla tununa cma tununa u ja wulilen don u ɲɛ b'a la armée bɛ ka monter en puissance u ja wulilen don u ɲɛ b'a la an bɛ ka maramafɛnw san cogo min na an bɛ ka san ten u ɲɛ b'a la cma dɔrɔn tɛ dɛ o jamana tɛ an kɛrɛfɛ min bɛ se k'i gosi an na sur le plan militaire u ɲɛ b'a la mali bɛ ka kɛ première puissance militaire ye afrique de l'ouest kɔnɔna la donc pour que u ja tigɛ kojugu bɛ ka mun kɛ sisan o de ye ka bɔ ka mankanw ci ka buruw ci ka manipulation kɛ o manipulation dɔ ye jumɛn u bɛ ka taga yaala ka taga don an ka kɔrɔnfɛla kan

ne bɛ mɔgɔ kɛlɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i ko ko mali problème ye burudamɛ ko ye ou bien ko tamasɛki ko don nkalon don nkalonfin don a ma deli ka kɛ a ye fɔlɔ ne tɛ mɔgɔ kɛlɛ k'i ye burudamɛ n tɛ jɛn n'a ye mɔgɔ ka mɔgɔ kɛlɛ ne ɲɛna k'i ye burudamɛ ne tɛ mɔgɔ kɛlɛ k'i tamasɛki ne tɛ jɛn n'a ye mɔgɔ ka mɔgɔ kɛlɛ ne ɲɛna k'i ye tamasɛki ne tɛ mɔgɔ kɛlɛ k'i bɛ bɔ kɔrɔn fɛ wa n tɛ jɛn ni a ye mɔgɔ ka mɔgɔ kɛlɛ ne ɲɛna k'i bɛ bɔ kɔrɔn fɛ parce que ne teriw bɛ yen burudamɛw don u ka ɲi ka tɛmɛ sudiste dɔw kan ne teriw bɛ yen tamasɛkiw don u ka ɲi u bɛ min ka min kɛ jamana in ye mɔgɔw bɛ yan mɔgɔ min tɛ ka kɛ u ye olu bɛ yen donc ne tɛ jɛn ni a ye mnla ni cma ni faransi ka taga bɔ ka taga plan dɔ kɛ k'a fɔ non non mali la ninnu de bɛ fɛ ka ninnu kɛlɛ siyako de don kɔrɔnfɛmɔgɔw bɛ k'u labɛn tilebinfɛmɔgɔw b'u labɛn i n'a fɔ cma yɛrɛ ni mnla bɛ ka bɔ ka taga o ko ninnu kɛ cogo min na ka taga yaala yaala k'a don mɔgɔw kun na parce que u communiqué lagalagatɔ communiqué minnu kɛ k'u ka mɔgɔw ka wuli ka mobiliser u ka taga don u ka commune bɛɛ la dɔwɛrɛ tɛ u bɛna t'u ka commune kɔnɔna la u bɛna taga cercle ni fɛnw kɔnɔna la ka taga yaala k'a fɔ non non bamakɔ bɛ k'i labɛn a bɛna na siya lasa de kɛ yan non bamakɔ bɛ k'a labɛn

mali nationalité tɛ u bolo a jamakulu fanba mali karidante tɛ u bolo a jamakulu fanba dugukolo t'u bolo mali la a jamakulu fanba u ka marché tɛ yan u ka affaire tɛ yan u ka foyi tɛ yan u bɛ balo fɛn fɛn na a si tɛ mali la a jamakulu fanba u ka afɛriw bɛ itali a jamakulu fanba u ka afɛriw bɛ libi a jamakulu fanba u ka dugukolo n'u ka fɛn hali u denw tɛ kalan na mali la o mɔgɔ minnu bɛ cma kɔnɔna la o mɔgɔ minnu bɛ hcua ni mnla kɔnɔna la olu de kɛlen don mɔgɔ murutilenw ye minnu tɛ bɛn fɛ olu de kɛlen don mɔgɔ murutilenw ye minnu tɛ fɛ yɛrɛ mɔgɔw ka bɛn olu de kɛlen don mɔgɔ murutilenw ye minnu tɛ fɛ a ka mɛn yɛrɛ ko mali olu de fɛ ka a ye nin video yɔrɔ nin partager c'est très très important olu de tɛ fɛ a ka mɛn u tulo la ko mali u tɛ fɛ ka mali mɛn u tulo la olu de bɛ yaala su ni tile ko azawadi olu de bɛ yaala su ni tile ko o n'an tɛ bɛn olu de bɛ yaala su ni tile manamanakan fɔ la o mɔgɔ minnu bɛ hcua kɔnɔna na ani mnla kɔnɔna la bref o mɔgɔ minnu bɛ cma kɔnɔna na olu de bɛ yaala la manamanakan fɔ la mais n'u y'u kuma parce que min ye tiɲɛ o ye jumɛn u fana kɛlen don u jamana mafiyani dɔ de ye u fana kɛlen don u jamana gurupuni dɔ ye u kɛlen don u jamana bandi dɔ ye c'est-à-dire u yɛrɛ dama bɛ fara ɲɔgɔn kan ka mali touareg bɛɛ ta otaji la ka mali tamasɛki bɛɛ ta otaji la ka mali nordiste bɛɛ ta otaji la ni mɔgɔ min ko k'a bɛ kuma u b'o tigi faga o de la aw b'a ye k'a fɔ ko waati o waati aw b'a mɛn k'a fɔ ko kɔrɔnfɛla na yen an b'a mɛn ko eh, maire dɔ fagara a b'a mɛn ko eh, dugutigi dɔ fagara ou bien a b'a mɛn ko jeune dɔ fagara dɔwɛrɛ tɛ mɔgɔ mɔgɔ n'i ko ko i tɛ jɛn ni nin mafiya in ye mnla kɔnɔna la mnla mafiya in ani hcua kɔnɔ o mafiya min bɛ yen o minnu bɛ yen ni maliyɛnw tɛ ni mali nationalité t'u bolo n'u ka affaire tɛ mali la u ka foyi tɛ mali la o mɔgɔ ninnu de ka baara ye ka taga don mɔgɔw kan ka mɔgɔw lamuruti jamana contre la wala mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen jama fanba min bɛ yen parce que marifa bɛ ninnu bolo bɛɛ lajɛlen b'a dɔn hali n'a ye cma jateminɛ u bɛ mɔgɔ ninnu de bila sanfɛ u bɛ mɔgɔ ninnu de kɛ ɲɛmɔgɔ ye parce que a mɔgɔ ninnu diinɛ t'u la tabiya t'u la danbe t'u la culture t'u la dignité t'u la foyi t'u la c'est des narcotrafiquants olu bɛ sɔn diɲɛ kojugu sugu bɛɛ lajɛlen ma u bɛ sɔn diɲɛ fagali sugu bɛɛ lajɛlen ma o de la o mɔgɔ ninnu kɛlen don ka mnla nord ta otage la ka kɔrɔnfɛ mɔgɔw ta otage la ka mali burudamɛw mali tamasɛkiw ni mali tuarɛgiw ani mali arabuw k'olu ta otage la k'a fɔ k'u bɛ taa kuma olu tɔgɔ la k'a sɔrɔ u tɛ u dɔ ye k'a fɔ k'u bɛ taga olu tɔgɔ la kɛlɛ kɛ k'a sɔrɔ u m'u ci o la ni mɔgɔ min ko k'e bɛna kuma sisan u b'e faga o la ni mɔgɔ min fagara la u b'a fɔ ko terroriste ye dɔ faga yen fɛ bandiw ye dɔ faga yen fɛ k'a sɔrɔ ninnu yɛrɛ de ka mɔgɔ fagalen don donc qu'est-ce qui se passe maintenant o position de faiblesse la wulila u taara itali u ma fɛn ye maintenant u ye communiqué dɔ de kɛ a communiqué même n'i ye communiqué in ta k'a jateminɛ mnla y'a kɛ hcua y'a kɛ mais en réalité u kɛlen k'a kɛ u ka mɛtiri minnu bɛ yen n'o ye faransi ye faransi y'a dɔn k'a fɔ k'u ye fili kɛ k'u bɛ ka taga erreur la faransi girinna joona k'a fɔ k'u ka fili in corriger o ye fili in corrigeli jumɛn communiqué in kuma min ma fɔ communiqué in kɔnɔ faransi girinna k'o ta a ka médiaw la k'o kɛ communiqué titre ye ko eh, eh, eh, sema mɔgɔw k'u bɛ ka inquiété k'u ka inquiétude ko sema mɔgɔw bɛ ka jɔrɔ k'u ka jɔrɔnako k'a sɔrɔ u ka jɔrɔnako tɛ dɛ u ma jɔrɔnako kuma fɔ u m'a fɔ k'u jɔrɔlen don communiqué in kɔnɔna la u ka communiqué in kɔnɔna la kuma fila dɔrɔn de b'a kɔnɔna la ko olu bɛ fɛ gouvernement k'a ka position clarifier asimi k'a ka position clarifier accord kɛliko accord appliqueli ko la i m'a faamu filanan na o ye jumɛn ye ko mɔgɔ dɔw bɛ gouvernement kɔnɔna la ko olu bɛ ka kuma kuma dɔw fɔ donc ko asimi ka a imposer olu kan u ka dɔ b'u ka kuma la donc ko n'u bɛ kuma k'u hakili to u ka kuma fɔta la donc o fana ko azawadi c'est-à-dire olu bɛ a ɲini azawadila mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɛ donc o manamanakan ninnu quoi k'a fɔ o manamanakan ninnu quoi ne bɛ fɛ maliyɛnw ka min kɛ o ye jumɛn o ye déchets minnu bɛ yen nɔgɔ minnu bɛ yen an bɛ nɔgɔ ninnu kɛlɛ fo ka taa fɔ min kɛra maliyɛnw k'a bila u kunna k'a fɔ ko waati min na se tun bɛ ninnu ye waati min na fanga tun bɛ ninnu na u tun tɛ ka kuma n'u tun bɛ kuma u tun bɛ mun fɔ ko c'est le terrain qui commande f'u bɛ t'u sigi an ka téléw la k'a fɔ ko c'est le terrain qui commande ko y'a rien c'est le terrain qui commande accord bɛ kɛ ou bien olu bɛ marifa ta mais bi bi in na u bɛ mun fɔ bi bi in na u bɛ mun fɔ olu bɛ taa yala u bɛ manamanakanw ni fɛnw fɔ dɔwɛrɛ tɛ parce que an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi u sirannen don an bɛ mun faamu u ka nin communiqué fila kɔnɔna na an faamuna k'a sɔrɔ u ma et puis u ka communiqué kɔnɔna na u ko ko k'u b'a ɲini sema fɛ ko sema ka u yɛrɛ dama fara ɲɔgɔn kan kelen a ye hakili to nin mun na k'u b'a ɲini sema fɛ ko sema ka u fara ɲɔgɔn kan k'u b'a ɲini sema fɛ ko sema k'a fɔ gouvernement k'a ka ka position clarifier donc o kɔrɔ ye jumɛn ko u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ bɛn tɛ yen o kɔrɔ ye jumɛn k'u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u fara faralen o kɔrɔ ye jumɛn k'u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ko dɔw de bɛ ka jama bɛɛ ta otage la dɔw bɛ ka kuma jama tɔgɔ la k'a sɔrɔ m'u ci sinon d'habitude sema de tun bɛ kuma o ninnu saba bɛɛ bɛ sema kɔnɔna la accord min bɛ yen accord bɛ sema de ni mali ni ɲɔgɔn cɛ parce que o farala ɲɔgɔn kan don sema de kɔnɔna la mais pourquoi mnla kelen bɛ bɔ i fori yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛ fɛn dɔ revendiquer pourquoi hcua bɛ mɔgɔ dɔ bɛ bɔ k'a fɔ k'u bɛ fɛn dɔ revendiquer ça veut dire que sema kɔnɔna la u ma se ka u ma se ka a imposer sema ka sema k'a kɛ parce que n y'o fɔ a ye ko mɔgɔ ninnu bɛ yen nɔ mɔgɔ dɔ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ minnu ye maliyɛn minnu ye ko in faamu minnu ye faransi ka janfa faamu n'u bɛ ka bɔcogo ɲini u yɛrɛ la mais u tɛ ka se ka bɔcogo sɔrɔ parce que u bɛ ka siran n'olu ko k'u bɛna bɔ u jɛɲɔgɔn tɔw kana na olu faga donc olu yɛrɛ bɛ garantie ɲini de la état fan fɛ pour que olu bɛ se ka fara ka bɔ mɔgɔ ninnu na cogo min na o mɔgɔ baden bɛ yen o mɔgɔ baden bɛ yen min tɛ faransi ko la o mɔgɔ baden bɛ yen min yɛrɛ y'a faamu k'a fɔ ko olu de sɛgɛnlen don olu de denw tɛ ka taga ekɔli la olu de musow tɛ ka se ka baara kɛ olu de eh, dɔgɔninw tɛ ka baara sɔrɔ kɛlɛ bɛ ka kɛ olu de ka dugukolo kan narcotrafiquantw ni mafiyaw ni fɛnw bɛ ka tiɲɛni kɛ olu de ye o mɔgɔ baden de bɛ sema la min fana y'a faamu k'a fɔ ko o ko in min filɛ o tɛ laban faransi y'u nɛgɛ ani libiyɛn minnu na olu nɛgɛ k'u don ko in na donc waati sera u ka bɔ a la u ka na mali kɔnɔna la n'u bɛ mali de kɔnɔna na u bɛ fɛn sɔrɔ o mɔgɔ minnu fana bɛ yen olu fana caman bɛ siran ka kuma u caman bɛ siran k'u bɔ kɛnɛma parce que n'u bɔra kɛnɛma fɛn min radicaux minnu b'u cɛla olu kana u faga donc olu fana bɛ garantie ɲini de la pour que olu bɛ se ka bɔ donc o mɔgɔ minnu bɛ yen olu de kɛlen don ka ban fari da ka muruti fari da donc u ma se ka sema bila ka kuma parce que olu bɛ min nɔfɛ olu tun bɛ fɛ bɛɛ ka jɛ k'a fɔ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ ma sɔn ka jɛ k'a fɔ ɲɔgɔn donc u y'u fosi fosi ka t'u sigi u kelen na k'a fɔ alors que fɔlɔ n'u tun bɛ kuma u bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka communiqué conjoint kɛ est-ce que a bɛ ka faamu u bɛɛ de tun fara ɲɔgɔn kan kunnafoniya di ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ ko bon an bɛna nin kɛ an tɛ jɛ nin an tɛ jɛ nin mais sisan u tɛ k'o kɛ kɔrɔ jumɛn ko u tun bɛ fɛ bɛɛ ka jɛ ka min fɔ ko bɛɛ ma sɔn k'a fɔ donc ko bɛɛ n'u tɛ hakilila kelen ye a ko la ko bɛɛ n'u tɛ ɲɔgɔn bolo ko mɔgɔ sɛgɛnna u la mɔgɔ sɛgɛnna u ka fasoden juguya la mɔgɔ sɛgɛnna u ka rébellion la mɔgɔ sɛgɛnna u ka bandiya la mɔgɔ bɛ ka bɔ fan ɲini donc jamanaden minnu fana tɔ minnu bɛ yen kidalika minnu bɛ yen mɛnakaka minnu bɛ yen olu fana sɛgɛnna olu fana bɛ fɛ ka bɔ nin ko in na mais halisa n y'o fɔ aw ye n ko bandi minnu b'u ɲɛma mafiya minnu b'u ɲɛma olu kɛlen de ka ninnu ta otage la donc cette fois ci u ma se ka sema bila ka communiqué kɛ u bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la u nana mɔgɔ camanba y'a imposé k'a fɔ non non an bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ vraiment dɔ kɛra nin ko in na ten anw yɛrɛ an bɛ mali de la azawad ko ye an sɛgɛnna komi u ma se k'a fɔ ye bɛɛ tɔgɔ la a bɛ n'a fɔ faransi taara nations unies na ko ka mali sanctionner rusiw ka veto imposé chinois ka veto imposé donc qu'est ce qui s'est passé faransi taara bon duguma sira fɛ sisan ka bɔ k'a ka communiqué k'a yɛrɛ tɔgɔ la ko air france tɛ na mali la bilen ka cedeao fana bila ka fɛn dɔ kɛ ka union africaine bila ka fɛn dɔ kɛ mais diɲɛ jɛba tɔn olu ma se ka fara ɲɔgɔn kan a bolo c'est la même chose ici

u bɛna taga ɲininkali kɛ jɔn ye maliyɛn ye min tɛ maliyɛn ye a ye yan bila sɔɔni dɔrɔn a kuma bɛna na fɔ o de la n'an ye accord ko kuma ni fɛnw mɛn dɔrɔn n'an bolo c'est de la comédie quoi n'an ye mɔgɔ ninnu mankan mɛn ko ka accord don ka bɔ an bolo c'est de la comédie parce que on a on a dépassé ce stade là min ye maliyɛn ye a b'a fɔ k'ale maliyɛn ye e ka na kɛrɛfɛ min tɛ maliyɛn ye i ni kɛlɛli min ka kan i ka kan parce que ni min ye maliyɛn ye o bɛ marifa de bila n'i ye maliyɛn i bɛ marifa bila mais ni min ko k'a tɛ marifa bila o tɛ maliyɛn ye parce que n y'o fɔ a ye dɔw b'a la olu tɛ maliyɛnw ye ils sont pas des maliens ils n'ont aucun papier malien ils n'ont aucun intérêt au Mali ils n'ont aucune entreprise au Mali leurs enfants ne sont pas au Mali même leurs femmes

ka olu filime mɔgɔ caman ye mɔgɔ caman panikera aa ko ko k'u dontɔ bɔrɔta mais attendez an ti pikapu ko kɛlɛ waati la koyi non wala aw tɔgɔ de aw aw aw aw bɛ ne faga ni ni ni dusukasi waati dɔ la e ni mɔbili damadɔni yelen dɔrɔn bɛ se ka mɔgɔ jɔn panike an bɛ pikapu ko kɛlɛ de la a taara ko kɛlɛ tɛmɛna pikapu kan a taara ko kɛlɛ tɛmɛna pikapu kan an ka armée bɛ niveau min na n'aw b'a dɔn pikapu yeli o yɛrɛ bɛ kɛlɛ de nɔgɔya u ka taa u ka wari don pikapu la a ye taa pikapu san ka na n'a ye e pikapu kɛlɛ e pikapu ji jɔ pikapu sanfɛ ka douze sept n'olu fɛnw bila u da parararara non an tɛmɛna olu kan bɔnbu kelen su kɛmɛ olu de bɛ yen cɛ an ni risiw baara kɛ de koyi n tɛna n da don o la armée minnu bɛ yen walayi n tɛ n da don a la mais an tɛmɛna pikapu kɛlɛ kan mɛnna cɛ pikapu kɛlɛ ye o ye ni narcotrafiquant fila bɛ ɲɔgɔn na quoi olu de bɛ t'u sigi olu de bɛ taa u ka kɛlɛ fanba ye n'u nana défilé kɛ dɔrɔn u ye pikapu de bɔ k'a yira n'a y'a jateminɛ hali défilé min tɛmɛna 20 janvier la an ka mɔgɔw ma sɔn ka marifa labɔ o parce que n'i bɛ kɛlɛ la i tɛ marifa labɔ o n'i ye marifa labɔ dɔrɔn jugu b'a dɔn min b'i bolo donc i t'a yira jugu la donc ninnu ka pikapu damadɔni quoi ça c'est voilà yɛrɛwolo yɛrɛ bɛ se ka occuper o la quoi u ka pikapu ninnu yɛrɛwolo yɛrɛ bɛ se ka occuper o la donc o vidéo ninnu dɔrɔn yeli mɔgɔ dɔw tora k'a fɔ aa n'a ma fɛ non a y'u to yen an ni faransi tun bɛ cogo min na an ni ninnu bɛ ten de an bɛ k'u bɛlɛn an bɛ k'u suruku tagama de an bɛ k'u bɛlɛn an bɛ k'u suruku tagama n'an y'u tɛgɛ ta dɔrɔn kɛlɛ banna na an bɛ k'u bɛlɛn k'u suruku tagama de u tɛ ka na dɔɔnin dɔɔnin u bɛ ka filiw kɛ dɔɔnin dɔɔnin u bɛ ka filiw kɛ dɔɔnin dɔɔnin parce que n'a y'a kɛ cogo sugu dɔ la dɔrɔn i bɛna ye u bɛna t'an tɔgɔ cɛn diɲɛ fan bɛɛ fɛ sana mali bɛ silasa kɛlɛ la yan non mali bɛ ka bin mɔgɔw kan mali bɛ ka don ta a bɔra ta wala barikani yɛrɛ bɛna prétexte dɔ sɔrɔ k'a fɔ k'olu de tun y'a fɔ k'u bɛna taa mais u tɛ se ka taa tuguni donc nations unies bɛna mandat dɔ d'u ma mais aw kana taga fɔlɔ dɛ kɛlɛ dɔ wulilen filɛ mali la mali sɔrɔdasiw bɛ ka taga bin tamasɛkiw ni fɛnw kan donc a ye don u ni ɲɔgɔn cɛ donc a ye minusma fana bila ka don u ni ɲɔgɔn cɛ donc u b'a bɛɛ ɲagami an bolo mais a y'u to yen u ka na a y'u to yen a y'u to u bɛ ka nalen o k'an ye nin de kɛ faransi an ye faransi force de utiliser a yɛrɛ contre la an ye faransi force de utiliser a yɛrɛ contre la faransi y'i gɛn ka na pigi pigi pigi an ka kuma fɛ a y'i gɛn a y'i girin ka na pigi pigi pigi an ka kuma fɛ a nana se waati min na a y'i bolo bɔ o y'a sɔrɔ an ka un coup KO Asimi y'o k'a la donc ninnu fana an bɛ a y'u to yen aw kana dimi dɛ n'u ye min fɔ aw kana dimi n'u ye min fɔ aw kana fɛn mais an b'u kɛlɛ o ye diyagoya ye n'u ko kelen an bɛ tan fɔ yan n'u ye kelen fɔ an bɛ tan fɔ yan f'u k'a dɔn ko mɔgɔ de bɛ mali la mais a y'a bila aw kun na k'a fɔ ko ninnu tɛgɛ bɛ ta ala a tɛmɛ u tɛgɛ bɛ ta ala tɛmɛ donc n bɛ bɔ kuma la ni min ye eh, sibiri nata le 5 mars message dɔ bɛ yan fɔlɔ yanni an ka bɔ video la

kɛlɛ bɛ ka se niveau min ma n y'o fɔ aw ye an ye faransi gɛn n'i ye furanni kɛ n'i ye furanni kɛ i furannikɛtɔ la n'i tɛmɛna yɔrɔ la fiɲɛ bɛ to ka ɲamaɲama dɔ ta ka na ou bien furannan yɛrɛ a bɛ se ka kɛ a da bɛ pan ɲamaɲama dɔ kun o ɲamaɲama minnu bɛ yen an bɛna olu de cɛ sisan ka sɔrɔ ka da sɔgɔ pour que nɔgɔ wɛrɛ kana don tuguni o tɛ se ka kɛ f'an ka kɛ wuli ka jɔli o tɛ se ka kɛ f'an ka fara ɲɔgɔn kan yɛrɛwolo debout sur les remparts an bɛ bɛɛ wele appel sur le drapeau eh, sibiridon yɛrɛwolo QG la à partir de 16 heures nɛgɛ kanɲɛ tan ani wɔɔrɔ waati déjà bi réunion alhamdulilayi artiste ba artiste mali artiste ba dɔw nana an rejoindre bi mali artiste ba caman wɛrɛw nana an rejoindre depuis waati jan mais bi artiste ba caman nana k'a fɔ k'u nana yɛrɛwolo rejoindre k'an ye kɛlɛ kɛ a mɛnna u bɛ k'an suivre kɛlɛ na u bɛ ka fɛn caman lamɛn a sera sisan nɔ artiste fana k'u sen don kɛlɛ na a sera sisan nɔ artiste fana k'a jira k'a fɔ ko jamana an bɛɛ de ta ye a sera sisan nɔ artiste fana k'a jira k'a fɔ ko awɔ an b'an jan an bɛ dɔnkili da an bɛ dɔnkili da boîte kɔnɔ an bɛ mɔgɔ ɲɛnajɛ boîte kɔnɔ an bɛ mɔgɔ ɲɛnajɛ fan wɛrɛ fan caman fɛ mais ni jamana fana mago b'an na an kan ka na o baara fana kɛ artiste y'o faamu min artiste ba caman nana yɛrɛwolo QG la bi an b'o fo kosɛbɛ minnu fana bɛ k'u labɛn ka na an b'o fo kosɛbɛ artiste fɛn fɛn bɛ mali kɔnɔna la an b'a fɔ aw bɛɛ ye yɛrɛwolo ka da yɛlɛlen don aw ye kɛlɛ bɛ yɔrɔ min na artiste jɔyɔrɔ b'a la kunun aw ye caman kɛ bi aw bɛ se ka caman kɛ sini fana aw kan ka caman kɛ donc artiste fɛn fɛn fana bɛ yen nɔ ni u bɛ fɛ ka na yɛrɛwolo rejoindre a ye na da yɛlɛlen don a bɛ se ka weleli kɛ 75 30 37 08 75 30 37 08 yɛrɛwolo ka da yɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye an mago bɛ artisiw la a ye na parce que kɛlɛ bɛ yɔrɔ min na bɛɛ n'a ka jama mɔgɔ dɔ bɛ yen u bɛ video de lajɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen u bɛ dɔnkili de lajɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen u bɛ tele de lajɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen u bɛ arajo de lamɛn wa mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ aw b'olu sɔrɔ sumukɛyɔrɔ la dɔw bɛ aw b'olu sɔrɔ kɔnsɛrikɛyɔrɔ la dɔw bɛ yen nɔ aw bɛ se k'olu sɔrɔ a ka tournées senfɛ aw dɔw bɛ yen nɔ aw bɛ taga tournée la fan bɔ bɛɛ lajɛlen fɛ n'aw y'a jɔlen to bercy k'a fɔ ko faransi bɛ ka nin kɛ mali la n'aw ye aw jɔlen to olympia kɔnɔna na k'o fɔ n'aw sera k'a fɔ wembley kɔnɔna na ou bien n'aw sera k'a fɔ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw b'a dɔn min bɛ ka kɛ mali la donc an mago bɛ artisiw la artisiw nana u bɛ ka nalen an b'u fo kosɛbɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɛrɛwolo QG la samedi appel sur le drapeau ni ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ tan ani wɔɔrɔ waati yɛrɛwolo QG a filɛ ni bolibana a filɛ ni bolibana a yɔrɔ man jan kosɛbɛ ni mɔgɔ min bɛ eh, kɛnɛ dɔ bɛ yen nɔ u b'a fɔ ma ko tata bambo ka kɛnɛ n'i sera yen nɔ dɔrɔn n'i ye ɲininkali kɛ u bɛ a yir'i la merci beaucoup a k'an bɛɛ jɛ waati wɛrɛ